Sera bwanji anthu a dpp nonse Ah, ah, ndikuchokera ku polisi komwe kuli yona ndi stone mwamadi ndifuna ndilankhulirepo zinthu ziwiri zitatu Chifukwa pali anthu ena ache kagulu ka anthu ena ache timazitenga kuti ife ndife a dpp kwambiri ife ndi omwe talowesa a dpp mboma ee chakuti abale madzi akatayika saoleka yeah. anthu omwe anapita ku mbc sizisiru kapena ndisiopanda nzeru ali ndi uzimu wawo ndizoonadi mwakuona kwanu chifukwa choti anthu ena ache mukangomva nkhani pa social media mumayithamangira ndikuyiweruza musanafufuze kuti chomwe chinachitika kuti anthu amene akafezeke ku mbc ndi chani lero mukuombera m'manja atsogoleri amene ndiomwe mukunena kuti "Eh, amangidwe kumene amene amangidwe dpp yasopano dpp yasopano guys come on inuyo mukanakhala kuti mwaona zomwe zachitika sibwezi mukulankhula choncho tikumapasa adani athu matama apolisi ena omwe akuchita kuziwa zoti ife tili pa ulendo ntchito yathu ikutha akupanga zinthu zonena kuti awalange anthu a dpp its very embarrassment ndikhulupirira kuti stone mwamadi olo yona malunga ndi anthu oti amakhala konkuno sangathawe olo apolisi akanangotenga mafoni namba kuwayimbira akanapita kupolisi koma inu do you know kuti manyumba mwa anyamata amene munapita apolisi mwina malandi gulusa mwina atatu anthu kulowa kumipanda ndi mifuti mukuona ngati ana awo kapena azibale azikazi awo manyumbamo amva bwanji kukhala ngati makrimino pomwe masiku apitawa anthu ena ache amakhapa anthu kugwirira anthu apolisi kumamenyedwa munthu apolisi akuona apolisi sanapangepo zomwe apanga izi lero kwa munthu oti sanamenyedwe kasakula palibe munthu wammenya anthu anapita kumene koko palibe wamenya kasakula olo mmodzi ayi. and ku mbc kuli ma kamera amajambula akasakula ngati amenyedwa anthu akatenge footage ya ku mbc ionese pomwe amenyedwa akasakula koma tili ndi chitsimo kuchipani kuti mathamangira kwambiri kumapatsa adani athu kuti aziombera m'manja apa tikuonesa weakness ya chipani olo muti amanganya mara mukuona ngati zomwe zatuluka mwa social media anthu asiya kulankhula poti anthu ali ndi target oti azingoona zolakwitsa za dpp azilankhula amene angalankhulire sono apapa ifeyonso tikuonesa ngati tikupanga zabwino osadziwa kuti tikuononga tikuwapatsa anthu amphamvu kwambiri ine ndapita ku blantyre polisi wa polisi wina wache ochita kuoneka kuti uyu ndiye ndi watambala uyu weniweni olo mafunso omwe amawafunsa achina yona zosemphana ndi zomwe zachitika futi amwene ngati mwina apha munthu wina wache kuti kasakulayo ndiye ndi president wa dziko lino apite wa mutharika ndiye ndi kape anthu omwe anapita kumenekoko amakadifenda zina la apm munthu amene uja munthu wina aliyense wokonda dpp sangadzuke lero ndikupanga sapoti zomwe amapanga kasakula no never kodi lero kasakula aoneke wabwino lero kodi ife titachoka mboma a chisale mmene amamangidwira amamangidwa kangati anthu munali kuti ifeyo ineyo ndinamangidwapo kunena kuti ndinaba t-shirt ya mcp apolisi ake omwewatu ndani anadzukapo ndikumayankhula akasakula mmene amatukwana apm ndi mabungwe angati omwe amadzuka ndikumayankhula kunali mabungwenso olankhula olo amene amene atolankhani a misa kamati a misa anayamba adzuka ndikuwadzudzula akasakula kuti asiye kutukwana mmene amamtukwanira apm muja lero anthu muli apa mmalo mopanga kondemu mwajijirika apa hey, anyamata apanga zolakwika we need new dpp which new dpp do you need someone you are not even here you are very far you don't know what is on the ground we need to protect our party we need also to protect our leader koma zomwe mukune- mukupangazi mukuzilowesa chibwana kwabasi chibwanatu chibwana chenicheni ifeyo timati munthu wa dpp akamenyedwa kupita ku polisi kukasuma amamangidwa wa dppyo anthu ena osamangidwa mpaka lero Lero apolisi omwewo.
Mu 2019 2020 mdziko muno munali mademo amene a Chakwera ndi gulu lawo ankati Peter Mutharika dzikoli lamkanika kuyendetsa, tsankho komanso kukondera polemba ntchito ndi chuma kusokonekera. Amatsogolera mademowa anali Timothy Mtambo ndi wachiwiri wake Gift Trapence mu bungwe la HRDC ndiye ndikumvaso kunena kuti pali upo umene ukuchitika kuti abwerereso azipangitsa mademo. Ndikuuzeni inu amene mukukhala pasi ndi ziwembu zanu kuti ulendo uno ulendo uno amalawi ife mukunama tiyeni tiyeni pansewu tikaonane pomwepo andi musanapite kumademoko inu hrdc ndingokuchenjezani kunena kuti pamachitika azikwanje kukaniza mademo simmayankhula chilichonse mukhalebe chete musamayankhule chilichonse pasapezeka wina mphuno bi kumanama kuti mupita pa nsewu amabungwe inu munatipusitsa amalawi kokwana munangonenepesa mimba zanu lero munalephera kuyankhula chifukwa kuti mwatengatenga ndalama ngongole ku NEEF inuyo and mademo ankachitika 2019 2020 pansi pa timothy mtambo ndi wachiwiri wake gift trapence fandi ya ndalama imachokera ku mcp mmodzi wawo ndinali ine mkatimo kuno kukaronga timothy mtambo kumene uliko ngati ndikunama ubwere poyera utsutse gift trapence simumatiyendera inu kuno lero kukubweranso timabungwe tina mukupanga maupo kuti muyambe kuvutitsa peter mutharika sizitheka zimenezozo as long as ine lyton mangochi ndili pano sizitheka zimenezo ndikuwuzeni kumene mukupanga nawo zakukanikani zakukanikani anthu opepera nzeru inu anthu opasa bize dziko a Peter Mutharika fatsani mufatse amalawi agwira ntchito wokha palibe amene azunguzeso pano palibe chakwera boma anampasa anthu tinampasa walephera yekha ndi nduna zake zobalalika izi amalawi Tikhale tcheru. Peter Mutharika wangolowa pa folo kukhala president wa dziko lino. Chakwera anatha mwezi akubalalika kuti asankhe cabinet Chakwera uyuyu. Chakwera wofoila uyu. Ndi MP, eh, mcp yake imene ikupita kwakutha iyi. Palibe njira zoti mupange amalawi akumvereni. Tiye nazoni, pitani pa nsewupo, pitani pa nsewupo, amalawi ayankhula. Mukungoti mphuno bi, muziti tipanga mademo, e akwanise mapromise, mapromise one week. Anthu oyipa opotoka nzeru inu, anthu anyawu inu, ndifukwake mmanyera ku state house iko, nzeru za uchitsiru zimene mukupanga izi. mwaonongaononga state house ndi kuonetsa khalidwe lanu lonyasa lozipaka manyi mukapaka manyi mzipupa za ku state house kuphwasulaphwasula mapaipi anthu opanda nzeru anthu ochititsa manyazi ndiye ino tiyeni pansewu tiyeni chenjezo langa ndi ili kwa ma minister atsopano a mcp a dpp kunena kuti sizotheka mupasidwe wachitetezo amene akukukayikitsani muli ndi ufulu inu achaponda a Mwanamvekha alfred gangata ndi kabineti yonse imene ibwere ku area 30 uku setting sikuchitika bwino ya security yanu Mu Lilongwe central region a mcp sakumvetsa kuti atuluka m'boma. Khalani ochenjera ma minister atsopano. A mcp dziwani kuti boma munatuluka and munatuluka forever. Njira iliyonse mungapange sizitheka. A Malawi anadzuka. Ine ngati comrade Lyton Mangochi ndikuchenjezeni tingongole munatenga ku nifito ino amabungwe amipingo ma 6 billion munakhululukira nawo amenewo mulowa nawo ku prison aprofesa sankhani kabineti modekha asakunjenjemeretseni wina aliyense ife makomredi tilipo tikutetezani pitani panse uku tikakumana konko